Alex Kamangila kuyankhulapo za mulandu wa a Mulli kuchokera pa chigamulo chomwe chachokera ku khoti. kulapa mulungu wanga ndikulapa zoipa zanga zonse chifukwa ndinu abwino ndokondeka ndithu ndolanga anthu ochimwa mundithandize nchaulere chanu kuti ndisachimwenso amen atate tithandizeni kuti tithe kukambirana nkhani yathu ndipo tithe kutsakatula uh, kutambasula komanso kufotokoza momveka bwino mu nthawi yochepa kwambiri tikupemphani mutithandize kuti tithe kumvetsera bwino uh, zinthu zathu ndipo zithe kutipasa kuthekera komvetsa bwino komanso kopangapo kenakake kamene kangathandize dziko lathu kuti lithe kusintha aliyense atate munampasa mphamvu nzeru komanso chidwi pa chilungamo tithandizeni kuti mzimu umenewu cholinga chimenechi chikumbumtima chofuna chilungamo chizuke mwa wina aliyense mwa ife um, i have only 15 minutes so this is quarter past 7 and i'll make this presentation in, f- in, in 15 minutes very layered and complicated but i'm going to do it uh, patuluka judgment lero uh, kuchokera ku um, khoti la amhone uh, ajaji amhone uh, ndipo um, nkhani yake ndiyokhuza mulli kuti mulli anachosedwa pa ndandanda wa anthu amene amene akupanga nawo tra transport fertilizer subsidy kapena fertilizer amene amaperekedwa uyu uh, mwachani mwaulere um, amene amaperekedwa wotsika mtengo mm? so kodi background yake mwachidule ndi chani mwachidule ndichonera kunena kuti um, mulandu umenewu suti imeneyi um, amene anayi anayiyambisa uh, brain child it's a brain child kapena kuti ndi nzeru za ralph raphael uh, kasambara uh, raphael kasambara uh, nthawi ya joyce banda anasankhidwa attorney general komanso anali minister of justice ngati mukumbukira bwino now when he was like that uh, mukumbukire kunena kuti Mulli has always been DPP and ma business ake amapanga uh, flow nthawi ya DPP. Now itabwera Joyce Banda mene uh, Professor Bingu wa Mutharika atamwalira zinapeza kunena kuti uh, Ralph Kasambara amene iye anali crook. Ralph was loyal to money. He was loyal to to uh, to, to money basically and there are a couple of people that are loyal to money inu umaona ngati ndi achipani chanu umaona ngati kuti awa ndi achanchani bwa ayi ndithu kapena awa ndi andale kapena awa ndi chanchani amaonekera of course ndi ma change goal os- ochepawa koma there are a lot of people that are not partisan they can associate themselves to political parties and political figures or leaders in political parties because they are looking for money they are looking for opportunities so the mulis are business people They are, whatever association they are making, they are also business people. Koma analowelesa kwambiri mujibani, kumachita kupanga sponsor DBB, kumapanga za mulako zija bla bla bla. So, back to Raf Kasambara. Raf Kasambara, Rafael Kasambara, uh, is loyal to money. He was loyal to money. Mm? Um, that's what he was prioritizing. Now, atasankhidwa minister of, uh, of justice komanso attorney general ni mphamvu zambiri zimenezi mm-hmm. ni mphamvu zambiri in the hands ya munthu mmodzi so anawuza bambo ake a muli amene walowayo wayankhula ali mu khoti pano uh, si amene nkhani ija anayiyamba ayi kapena kuti amene anali behind whatever was going on uja uja ndi mwana chabe bambo ake a uja uja ndi amene uh, bambo ake a captain muli uja. captain bambo ake amene ndi amene anagwirizana ndi ralph kasambara kuti abere ndalama za boma so ralph anawuza bambo ake a muli kunena kuti iwe sangakupaseni business mboma la joyce banda pp imene ili m'bomayi you cannot get business sizitheka zimenezo chifukwa iwe umapanga sponsor dpp komanso ya- wadya kwambiri nthawi ya dpp umakhala associated ndi dpp so the- ku- dpp within pp sukulandira ndalama so apapa chimene ungapange ine ndikuchosa pa ndandanda wa izizi iweyo utani kodi uh, usume ukasuma tiz- I'll compensate you this was Ralph Kasambara's uh, uh, child brain anachita kupanga idea ndipo ana a Ralph Kasambara kumene muliko ngati deal iyi sitiyiphumitsa ngati tilephera kuyiphumitsa chifukwa ife deal iyi tifuna tiyiphumitse ife ndi yauchikape ndi yakatangale ngati sitiyiphumitsa inuyo ana a Ralph Kasambara mukwenye muli akupaseni share yanu chifukwa bambo anu anali ndi share mu deal iyi corrupt iyi imene akupulumutsa lero imene dpp yabwereranso mboma hmm? Ralph Kasambara anali mwini wake amene anapanga idea imeneyi ndipo anali ni ma shares yake ndiye mumukwenye muli uh, captain muli kunena kuti akupatseni ma shares yake ngati itadutse koma ife tionetsetsa kuti imene isatani kodi isadutse now nkhani imeneyi inayenda mwambiri ita atayiyambitsa muli uh, maloya uh, ankayendesa anali of course ralph kasambara koma i- sankaonekera so inayenda uh, yayenda mwa ritz attorneys uh, koma amene anapita nayo ku court so sikoyambatu nkhani iyi kupita ku court that's the other thing imene mungadziwe nkhani imeneyi inapita ku commercial court ku commercial court and inali before mtambo justice mtambo and justice mtambo dismiss this case claim iyi anayipanga dismiss mtambo Uh, and uh, when you read the judgment it's clear anthu aja anayamba mulandu molakwika anayuza malamulo molakwika anayilakwisa ndipo uh, achokocho aloya amene anayamba nthawi imeneyi before the commercial court inapanga chani anayipanga dismiss kuti inayamba mm, osatsata malamulo akuyambisa kwa nkhani koma remember nkhani iyi ndiyongopanga yogwirizana a Ralph Kasambara kunena kuti muzisuma ndipo ine ndidzani ndikupangani compensate now pamene ayipanga dismiss kupita ku high court unless there are grounds awawa awa ah, nthawi imeneyo attorney general nthawi imene Ralph sanaiso atatani atachoka mu- mu- mu power he was no longer in power and all that and so mtambo one thing muma- mu- mu- chomwe mungaziwe kuti mtambo has always followed Ralph Kasambara They- those guys have already followed up kuti kuti zikuenda bwanji and amaziwa kuti move ikuenda bwanji achina mtambo achina mtambo justice mtambo ndi mafana so apa town anali judge ndithu koma judge woti woyera m'maso so amaziwa kuti ma move awo ah, yeah, yeah, yeah. taona ndikaya a judge that looks beyond the, the facts that are presented there and realizes what is going on and analyzes and does an analytic uh, you know and goes into realism kuti reality ya zinthu imayenda bwanji kumalawi now awawa Muhomewo hmm? ndi a jaji akatangale ndipo pali ma judgment angapo amene apanga osamveka bwinobwino and one of them ndi kesi iyi and we going to follow it koma timangofuna tingokuwuzani as quickly as possible osadikira kuti nkhani izizire eh, mene ili fresh mu tiyikambe nkhani kunena kunena kuti zachitika zija zakatangale kesi iyi inapangidwa kaye dismiss ku commercial court so on what grounds was this case brought back and it comes back

munthu wonena kunena kuti ndi wakatangale Judge- okay jaji Muhome ndi munthu woti has been in private uh, uh, practice and private sector uh, for a long time anali company secretary wa Sunbird chanichani ali kumene kuja amalemba ma- ma- ma- mabuku a a contract law koma mabuku ake o a plagiarism plagiarism ongokopera okha

okopera eh, plagiarized books and then you expect this this person the moment you charge uh, appoint them as a judge then they'll do things the right way they will not when you i i am ndili ndi ndine okhumudwa kunena kuti not only is this claim uh, yongopeka ndipo yopanda merit komano nkhaniyi inachitanso kupita ku commercial court ndikuyipanga dismiss justice ntambo so at what, on what basis has this judge muhone tolerated this case and what was the arguments from the dpp we want to see my submissions kuti D, uh, the, uh, the, not dpp the attorney general the office of the attorney general what, what were the arguments in there amapanga agi kuti chani and vindalama zingowonjezereka ino mabiliyoni you know we play too much Muli, who is Muli? Muli ndi amene anakongola ndalama zambiri ku MSB. You know MSB amene anaisokoneza MC eh, MSB kutiso igulisidwe kuipereka pa mtengo amagulisa MSB ngati akugulisa galimoto. Banki kuigulisa ngati akugulisa galimoto. Amene anaisokoneza anali Muli. And you see what? You owed the government of Malawi through MSB loan billions and then they said this person should pay in 100 years and it's the same person amene akupita kukasumiranso boma ndikufuna kumpasa vindalama and when i say kodi anthuno kodi mukamangoyang'ana zinthuzi mukamangodekha basi zindalama zanu zingotengedwa kodi ndi are, you, are we okay as a nation as a people ndife anthu abwinobwino

idea yobera bomayi anayiyambisa ndi Raphael Kasambara, late Raphael Kasambara ndi mnzake a Muli. Now the key people that have taken charge and that have been leading in this is uh, Muli, Captain Muli, amene timamucha captain kwa Lomwe uku kwa Chanthu eh timamucha amene iyi captain amene amalimbikisa nkhani za nthubulo za gondolosi captain amene muli ndi amene ipo akusokoneza dziko la malawi nkhani za chumazi one of them mm. uh, wina ndi frank mbeta amene iyeyo amangoyang'ana kuti atengapo chani yake ndi chani frank faruku mbeta ndi mbava ife apm has made one of the most uh, dangerous decisions, wrong decisions, illegal decisions was to appoint uh, Frank Farouk Mbeta. I mean, eh, not only was he being uh, uh, uh, chased by ACB kuti ayankhe milandu ndikukatenga injunction against iye kuti afufuzidwe eh, against kupita pa court kukatenga injunction judgment ya mulandu umeneyo angoikhalira a justice mvula Nzondi Mvula sits on a judgment on kuti chimene chikulepheresa kuti Frank Mbeta akayankhe milandu yopereka ndalama kwa official wako imene sakuziwira nchaka. Koma apart from that, Frank, Frank has been stealing money from government since day one. Even before atangouzidwa asanalumbisidwe ngati Attorney General wakhala akuba ndalama ndi amwenye ndi amalawi ku Salima Sugar kuja angopopola kumene kuja ango- angotola he is a, an embarrassment not only because kuba kwake ndi kwa chimizi you know he he he- achina frank mbeta ndi anthu owononga ndi a- ndi asakazi ndi anthu ofuna kuphwasula basi ndi anthu ofuna kunena kuti pamene adusapo basi palibenso wina amene angagwiritse ntchito palibe basi ndi anthu inu frank mbeta anashota the last five years anashota mpaka ana kulephera kulipira lenti kukeza house he was failing to pay rent this is on record this is, this is not a suspicion this is not si rumor frank mbeta amalephera kulipira lenti pano wangogulira zibwenzi mabebi ake amene mumawaziwa kale magalimoto ndalama akuzitenga kuti eh, nawo a chinamulira akutulusa ndalama amalilisi hotelo franki mbeta u- salima sugar franki mbeta finance bank whose judgment is yet to come franki mbeta achina gani the gani family frank mbeta batalawa frank mbeta eh, eh, eh, Fra china chili chonse basi wangosanduka ringro and apm watches this We- apm has, has no excuse on this A- A- apm has no excuse has no one to blame it is his cabinet

acb director ati alibe mano pano akukambirana kuti zakatangale what are you discussing anthu opepera inu ati sadiki discussing regional fight against corruption how many times have you discussed what are you doing on the ground mukathesa milandu mufuna muthese milandu ya lini zimenezo sizitheka you have attorney general that is stealing the dpp that is stealing

uwu ndi umbava ndipo tisalole kuti ndalama zipitirire kutuluka komanso panopa tikhale proactive tisa amalawi you're waiting for vindalama wina apange order registrar on finance bank really all the cries that we have been making all the shouting we have been doing on s- finance bank you're watching 15 minutes yanga ndithera uh, tiyeni tikhale tizuke Let's rise up. We cannot continue to dziko lathuli timalipereka tokha tikulipereka tikulipereka anthu ati pange nkhaza ati pange assault all kinds of assault we are being assaulted and we are giving ourselves to be assaulted thank you very much for your time